An bua is mó atá againn sa scoil seo, araon leis an chultúr Gaelach agus an grá don teanga i measc an foirne agus na daltaí, ná de bharr an comhthéacs atá againn anseo. Is scoil beag bídeach sinn i gcomhthéacs scoil mór, agus de bharr gur scoil beag sinn, táimid ar nós clann anseo sa Ghaelcholáiste agus tá aithne ar gach uile duine idir daltaí agus múinteoirí ar a chéile agus cífidh tú an gaol iontach atá eadraithe.
I mo thuairim, an rud is fearr faoin scoil seo ná an atmaisféar iontach atá againn anseo, tá spiorad lán Gaelach anseo againn. Tá gach duine an-chairdiúil agus is clann beag muid, ceapaim. An mana atá againn anseo i nGaelcholáiste Choilm ná Gaelach agus bródúil agus ceapaim gur ceart é sin a rá ó thaobh gach dalta anseo i nGaelcholáiste Choilm táimid go léir bródúil as, toisc nach bhfuil an deis ag gach éinne an Gaeilge a fhorbairt agus a labhairt go líofa.
Rud nua ba ea na haonaid, agus ba sinne ceann de na chéad aonaid sa tír seo de. Agus nuair a bhíomar ag fás, chonaiceamar go raibh fear mar deirtear trí Bhéarla, both ships rise, mar bhí an chaighdeán sa Ghaelainn i bhfad níos fearr sa Mhórscoil agus sa Ghaelcholáiste, agus chomh maith leis sin, chonaiceamar gur bhí fiú amháin daltaí ón mórscoil ag iarraidh spás a fháil sa Ghaelcholáiste.
It's a modern school, the children get the chance to do every single subject as Gaeilge trí mheán na Gaeilge, is féidir leo a ghrá féin don teanga a chothú, it helps them develop

Tá, má tá na uimhreacha agat agus má tá múinteoir agat chun a bheith ag stiúradh é, is féidir leat dul ar aghaidh agus ceist a chur ar an bpríomhoide agus táim cinnte go mbeidh cead agat. An rud is fearr, dar liom, ná go bhfuilimid mar bhall den Ghaelcholáiste agus is scoil bheag í sin ach anuas ar sin táimid mar bhall den mhórscoil, mar an scoil iomlán agus, so, tá na buntáistí don dá scoil agat. Mar shampla, sa mhórscoil tá réimse leathan ábhar ann, Tá níos mó ó thaobh ó thaobh clubanna spórt agus níos mó níos mó daoine agus dá bharr san tá níos mó talann ach anseo sa Gaelcholáiste is scoil bheag í is pobal beag í agus dá bharr san tá nasc maith idir na múinteoirí agus na daltaí agus idir na daltaí iad féin. Tá suirbhéanna déanta agamsa ansan ar na páistí agus ar na tuismitheoirí agus ar na múinteoirí agus tá sé dochreidte an dea-scéal an t-athrú atá tagtha ar dhearcadh na ndaoine ar mheon an phobail, tuigeann siad anois ná fuil aon teanga deacair. Do dhaoine óga, ní bhíonn aon fhadhb age daoine óga teanga a shlogadh siar, agus tá sé sin feicthe agus seanfheicthe agamsa anois. Dar liomsa, is iad na daoine sa scoil seo na daoine is deise riamh a shiúil ar an domhan. ó na múinteoirí chuig gach dalta sa scoil. Nuair atá siad anseo sa scoil seo, tá siad timpeall leis an nGaeilge fós ach tá feidhm níos tábhachtaí fós leis sin, tá siadsan ag tabhairt na Gaeilge agus ag tabhairt, ag léiriú ábharthachta na Gaeilge go dtí an pobal iomlán anseo sa scoil. Tá i bhfad níos mó Gaeilge le cloisint sa pasáistí, tá daoine níos oscailte chuige, tá, is scoil an-ilchultúrtha í seo agus tá seasamh láidir ag an nGaeilge,

Tugann sé deiseanna iontacha dom níos faide amach sa saol agus má tá mé ag iarraidh taisteal deineann sé é i bhfad níos éascaí chun léimt ó teanga go teanga mar tá mé tar éis é a dhéanamh i gcóir beagnach mo shaol ar fad. Tá foireann iontach againn a bhfuil suim agus grá doimhin acu sa Gaeilge agus déanann siad gach iarracht chun an cultúr, a chur chun cinn, an Ghaeilge a mhealladh is a spreagadh agus léiríonn siad an grá doimhin atá acu féin agus an meas atá acu féin ar an nGaeilge agus dá bharr san cíonn na daltaí é san agus meallann sé na daltaí chun an rud céanna a dhéanamh dar ndóigh.
Cuirimid béim mhór ar idirghníomhú idir na múinteoirí agus na daltaí na scoile so má tá aon cheist nó aon fadhb cinnte cuirimid é ar an múinteoir agus socraímid é.
Tá muid ag spreagadh. ag cur na Gaeilge chun cinn, tá muid ag spreagadh daltaí nach labhródh, nach gceapfadh choíche go bhfuil baint ag an nGaeilge lena saol, go bhfuil ábharthacht agus gá léi. Agus tá sé sin, dar liomsa, tá sé sin an-tábhachtach mar gan é sin, muna bhfeiceann an pobal máguaird go bhfuil tábhacht leis an nGaeilge agus ábharthacht leis an nGaeilge, ní mhairfidh sí. Ní leor é a choimeád i bpobal leis féin.
Bhíos ag caint le dosaen páistí ansan le déanaí agus bhíodar ag rá liom go rabhadar tar éis titim i ngrá leis an aonad lán-Ghaeilge agus go raibh gach rud i gceart agus, in ainm Dé, ná bíodh aon athrú ar an scoil seo againne. So, is linn féin go léir an teanga agus caithfear béim a chur air sin. Ní liomsa ná leatsa í. Is linne í mar theanga agus mar a dúirt Barack Obama fadó, is féidir linn! Agus is féidir linn an teanga a mhúineadh, a dh'fhoghlaim, a úsáid go laethúil.